Don cheathrú huair i mbliana chuaigh Tiobraid Árann agus Corcaigh in iomaíocht lena chéile i gCluiche Ceannais Iomána na hÉireann. Bhí an lámh in uachtar ag na Tiobradaigh sa chéad choimhlint le linn na sraithe, ach bhí an bua ag Corcaigh i gcluiche ceannais na sraithe agus i gCraobh na Mumhan ina dhiaidh sin. Is ag dul ó neart go neart atá Tiobraid Árann ó chluiche ceannais na Mumhan, an n-éireodh leo an ceann is fearr a fháil ar a seana-naimhde agus Corn Liam Mhic Cárthaigh a bhreith leo? Nó an gcuirfeadh Corcaigh deireadh le gorta 20 bliain agus an 31ú craobh a bhuachaint? Bhí Garry Mac Donncha agus Pat Fleury i bPáirc an Chrócaigh don chluiche ceannais.
Agus amuigh i lár na páirce, sin an cogadh, Willie Connors, Conor Stakelum, Tim O'Mahony, Darragh Fitzgibbon, tá an sliotar caite isteach agus tá cluiche ceannais 2025 ar siúl agus an chéad sliotar pioctha suas ag Tim O'Mahony, caite amach aige go dtí an t-ógánach Diarmuid Healy, an chéad cheann i dtreo na sprice agus tá Diarmuid Healy théis 12 soicind théis Corcaigh a chur chun cinn. Anois Shelley le lasc mór millteach ach an ceann sin briste síos i dtreo Downey. John McGrath ag iarraidh an sliotar a ghnóthachtáil ach tá sé deacrachtaí ag Downey. Tá sé ina ghlaic aige faoi dheireadh agus an pas láimhe trasna go dtí Niall O'Leary agus úsáideann sé féin a chúl báire. Collins. trasna na páirce anseo go dtí Fitzgibbon, a thosaigh sa líne leathchúil níos túisce sa chraobh ach anois siod é Sam O'Farrell do Thiobraid Árann. Pas láimhe, Morris agus tá an liathróid sin seolta thar an trasnán ó Jake Morris. Botún ó Chorcaigh, an chéad scór do na Tiobradaigh ó Jake Morris. Go leor aoirde leis an bpoc amach sin ó Patrick Collins. Briste síos ag Hayes, pioctha suas ag Dalton, an ghadaíocht déanta ag na Tiobradaigh agus Conor Stakelum istigh ann ach seo chugainn Brian Hayes ach an sliotar caillte aige siúd agus an ceann sin amach go dtí an lár. Bailithe go maith ansin ag Ormond ach an ghadaíocht ó Coleman go hiontach ach siod é Eoin Connolly atá ábalta scóráil. Eoin Connolly! Agus sin scór iontach ar fad! ó Eoin Connolly, a chúigiú pointe déag i mbliana. Ná fuil sé sin dochreidte, fear mór láidir mar é agus cad é mar ghreamú ansan ó Ormond a chuir tús leis an ngluaiseacht san agus a scór den scoth ansin ó Eoin Connolly. Patrick Collins.
Collins, an-ard arís i dtreo Hayes agus Maher, briste síos ag Maher agus tugtha chun cinn ag Connors agus an ceann sin ó Barrett agus tá an brat bán ardaithe agus pointe ag Shane Barrett, ní aontaíonn lucht tacaíochta Thiobraid Árann leis. Agus anois tá am anseo ag Rhys Shelley a mhachnamh a dhéanamh. Anois Shelley i dtreo Jason Forde. Forde agus O'Donoghue le chéile agus an choimhlint sin gnóite ag Seán O'Donoghue agus éiríonn leis Mark Coleman a phiocadh amach. Anois Mark Coleman, Shane Barrett dhá 'speáint féin ach tá greim daingean ag Craig Morgan ar Barrett ach tá Barrett i mbun seilbhe anois. Tá luas ag Barrett. Seo chugainn Barrett. Uillinn fíorghéar, ceann íseal ach tá an ceann sin curtha go hálainn thar an trasnán. Dhá phointe ag Shane Barrett. Agus feileann sé seo Tiobraid Árann. McCarthy An bhfuil ceann eile curtha amú nó an bhfuil scór faighte ag McCarthy? Súil an tSeabhaic ach déarfainn go bhfuil an ceann sin curtha ar fóraoil thart.
Seans go bhfuil sí tar éis sleamhnú beagáinín ar chlé.
Níl. Tá scór faighte ag Darragh McCarthy agus anois tá muid cothrom don tríú huair. Bhuel. An buille saor ó Patrick Collins ó Bhaile an Cheasaigh. Arís, ag titim ceathracha méadar ó chúl Thiobraid Árann. Healy i mbun seilbhe. Cruthaíonn sé spás dó fhéin chomh fada le Niall O'Leary agus deis ag Niall O'Leary agus tá an iarracht seolta thar an trasnán ag Niall O'Leary. Ní hé sin ach an séú pointe aige i 35 cluiche. Anois i dtreo Horgan. Ah, smachtaithe go hálainn ag Horgan. Siar anois go dtí Healy. Scór deas a bheadh anseo agus scór deas atá anseo. Faighte ag Healy, cruthaithe ag Horgan. Yeah, cruthaithe ag Horgan gan dabht.

agus Darragh Fitzgibbon tar éis an liathróid sin a chur ón bposta thar an trasnán, dhá phointe idir na foirne. An slua ciúnaithe beagáinín mar sin ag imirt fhisiciúil Thiobraid Árann, caithfidh a rá, agus pioctha suas ag Jason Forde. Ó, pas glórmhar go dtí John McGrath. agus John McGrath thar trasnán, na seanfhondúirí ag comhoibriú le chéile, Forde go dtí McGrath a chéad scór sa gcluiche. Sea, gan dabht, cad é sin mar léargas. Bhí fhios aige go raibh McGrath taobh thiar de agus d'éirigh leis é a aimsiú le pas láimhe den scoth ansan.
Gabháilte go hiontach ansin ag Morris. Siar go dtí O'Farrell agus anois féach ar an bpóca spáis atá aimsithe anseo ag Eoin Connolly. Connolly do Thiobraid Árann! Ó, cuireann sé liathróid ar fóraoil. Bhí cúl de dhíth ach chuir Eoin Connolly an iarracht amú. Ach caillte ag Ormond agus faighte ag Barrett. Bhí sé húcáilte go hiontach ansin ag Connolly, fós ag Barrett agus anois éirigh leis Patrick Horgan a phiocadh amach go han-an-ard ó Patrick Horgan agus tá sé sin míorúilteach ó Patrick Horgan! Níor thug sé fiú sracfhéachaint ar an gcúl, féach ar sin, sin obair an draíodóra gan dabht. n-éiríonn leis scór mar sin a fháil, an tríú scór ó Horgan inniu. Cad é mar scór! Willie Connors, tá luas ag Connors, Connors ag dul i dtreo an chúil! Willie Connors agus tá sé seolta thar an trasnán aige. An-fhreagra ó na Tiobradaigh ansin. Gabháilte ag O'Meara agus seo Darragh Fitzgibbon arís. É ar thóir a thríú scór i bhfoisceacht cúpla nóiméad. An liathróid siar go dtí Healy. Cailleann sé smacht ar an sliotar. Ach tá sé aige arís. Diarmuid Healy ar thóir a thríú scór. Tá Diarmuid Healy ag imirt ar a mhian. Barrett. Húcáilte go hiontach ansin ag Jason Forde. An t-ocras atá á thaispeáint ag Jason Forde agus Sam O'Farrell théis puc saor a fháil dá thogróinnse Jason Forde ó lár na páirce agus tá scór faighte ag Jason Forde ag imirt go hiontach. An 30ú cluiche craoibhe ag Patrick Collins inniu. Amach go dtí Niall O'Leary. Anois ceann sin ag titim i dtreo Hayes. Briste síos ag O'Meara agus éiríonn leis freisin Connors a phiocadh amach. O'Farrell. Sin go hálainn ar fad. Siod é Sam O'Farrell agus tá sé sna cosa aige fós ag O'Farrell. Tacaíocht ó Morris. Tá Tiobraid Árann ag cuartú cúl ach tógann Morris a phointe. Airíonn tú go bhfuil Tiobraid Árann ag cuartú cúl. Sam O'Farrell ar ais go dtí Robert Doyle. Tá spás os comhair Robert Doyle. An cosantóir i dtreo na sprice agus Robert Doyle i ndiaidh a dara scór sa chraobh i mbliana a aimsiú trasna páirce anseo go dtí Downey. Rob Downey agus gabháilte go hiontach ansin ag Hayes. Hayes go hard agus Hayes thar an trasnán. Ah, sin scór glórmhar faighte ag Brian Hayes. Sea, bhí sé sin go maith. Cúilín álainn ó Brian Hayes, cúilín álainn nóiméad ó shin ó Alan Connolly. Tá na leaideanna móra istigh ansin ag. déanamh níos fearr faoi láthair. Shane Barrett i mbun seilbhe. Ag iarraidh an lámh in uachtar a fháil ar Morgan. Fós ag Barrett i dtreo na sprice agus Shane Barrett thar an trasnán. Cúig phointe anois idir na foirne. Pointe amháin faighte aige ón imirt go dtí seo. Connolly, tabhairt chuile shórt don sliotar, titeann i mbéal a chúil agus tá an sliotar istigh sa gcúl ó Jason Forde! Níl! Bhí sé sa chearnóg! Níl aon chúl bronnta. Ní aontaíonn Jason Forde leis an gcinneadh ach níl aon scór bronnta. Ní raibh aon dabht in aigne an réiteora ar aon nós, tháinig sé isteach, bhí sé fada go leor, bhí sé ann gan dabht. An raibh sé ann nuair a bhuail Connolly an sliotar? Ach bhí sé istigh ann agus ní raibh dabht ar bith in aigne an réiteora faoi.
Go deas ó McCarthy. Deis scórála do Darragh McCarthy. Uaillmhianach agus iontach. Sin an-scór ó Darragh McCarthy! Yeah, scór den chéad scoth, an chéad cheann ón imirt b'fhéidir uaidh inniu ach an ceann is deise a fuair sé gan dabht agus b'fhéidir an ceann is tábhachtaí.
bhfuil deis amháin eile roimh leath-am ag Tiobraid Árann. McCarthy faoi bhrú ó Downey ach isteach le Connolly ach seo chugainn Rob Downey. Faoi bhrú ó Connolly, isteach go dtí Coleman, go deas! Tá an sliotar anois ag Barrett! Íseal! Ó! Cúl iontach áite ag Shane Barrett do Chorcaigh díreach roimh leath-am. Cúl, cúl thar a bheith cinniúnach. Tá cúl thar a bheith cinniúnach agus chuir captaen na foirne tús leis an ngluaiseacht sin, Rob Downey, agus pasanna láimhe tomhaiste ag triúr nó ceathrar acu agus cad é sin mar scór!
Shelley amach i dtreo an taobhlíne agus tá sé tógtha go hiontach ansin ag Morris. Faoi bhrú an réiteoir ag caitheamh súil fíorghéar air sin agus arís téann Ciarán Joyce chun talún leis. Seo chugainn Conor Stakelum. Trí phointe an lá cheana i gcoinne Chill Chainnigh agus tá Conor Stakelum théis a chéad scór a chlárú sa gcluiche go Thiobraid Árann. Collins trasna. I dtreo Dalton ach an ceann sin gnóite go maith ag Connors. Ceann íseal ó Morgan i dtreo Ormond. Tá sé ina ghlaic. Ormond ag éalú thimpeall ar Downey. Tá an buntáiste le Ormond. Imirt in aisce do Thiobraid Árann agus scór faighte ag Andrew Ormond. Dhá scór as a chéile. Tá dhá scór as a chéile, sin i bhfad níos fearr. An chéad scór ó Ormond go maith gan dabht. agus is iad na leaideanna seo atá fíorthábhachtach, d'éirigh leis an ceann is fearr ansin a fháil ar a chéile comhraic agus an dá scór faighte gan aon scór faighte ag Corcaigh go fóill.
Amach go dtí an lár, go dtí O'Meara. Go deas. O'Farrell. Éalaíonn sé thimpeall ar a chéile comhraic. Mark Coleman. Seo chugainn O'Farrell ar ais anois go dtí Ormond. Pointe amháin faighte aige cheana féin agus tá trí phointe faighte ag Tiobraid Árann ag tús an darna leath, péire ag Andrew Ormond. Faighte ag Craig Morgan. Pasáilte go deas aige. Agus anois tá brú anseo ar Ormond. Éalaíonn sé thimpeall ar Downey. Isteach go dtí McGrath. Téann sé chun talúna. Agus an sliotar pioctha suas sa bhfuil ag O'Mahony. Agus tá sé gnóite ar ais ag Tiobraid Árann le Sam O'Farrell. Agus tá póca spáis aimsithe anseo acu le McGrath. McGrath go dtí McCarthy! Agus McCarthy thar an trasnán, an cinneadh ceart ansin ó Darragh McCarthy agus i bhfaiteadh na súl níl ach dhá scór eatarthu. Trasna páirce i dtreo Morris, tá sé ag Morris, go hálainn ó Jake Morris chun muid a tharraingt cothrom. Jake Morris sábháilte ag Collins agus John McGrath, John McGrath! Cinnte go bhfuil cúl istigh. John McGrath isteach sa gcúl mar a rinne sé sa gcluiche leathcheannais agus tá Tiobraid Árann don chéad uair chun tosaigh. Tiobraid Árann chun tosaigh agus cad é sin mar iarracht, tháinig sé isteach, rinne Collins go maith, b'fhéidir chun é a thabhairt anuas ach féach ar sin agus tháinig sé don fear ceart, fear a bhí fuaraigeanta go leor agus an taithí, na blianta aige chun an ceann sin a chríochnú.
Haon a cúig, Gan aon fhreagra faighte ag na Tiobradaigh. Shane Barrett agus tá pointe faighte ag Shane Barrett. Sárscór a bhí ag teastáil go fíorghéar ó Chorcaigh. Éalaíonn sé thimpeall ar McGrath ach tá sé caillte aige anois. Seo chugainn McGrath agus tá John McGrath théis iarracht eile a chur thar an trasnán agus tá lucht tacaíochta Thiobraid Árann sna flaithis. Tuige nach mbeadh? naoi nóiméad is daichead imithe agus dianobair á dhéanamh acu go léir chun imreoirí Chorcaí a dhíshealbhú agus díshealbhú eile ansin.
Siar chomh fada le Michael Breen. Breen go han-an-ard i dtreo John McGrath. Tá sé ag John McGrath! Fós aige agus tá poc éirice bronnta ar Thiobraid Árann. Cén saghas imreoir é John McGrath? Dochreidte. agus an bhfaca gach duine an sonc sa droim a thug sé don chosantóir, sonc beag álainn roimh don sliotar teacht isteach chuige ach anois seans órga ag na Tiobradaigh chun cúl eile a chur idir na foirne agus an bhearna a chur amach. Agus tá cárta dearg bronnta thíos anseo freisin ar Downey agus sin dochreidte do Chorcaigh. Bhí caint ar Darragh McCarthy ag fáil dhá chárta buí sa gcluiche leathcheannais. Tá dhá chárta buí anois faighte ag Eoin Downey. Cúl amháin ag Darragh McCarthy i gcraobh na bliana seo. Tháinig sé sin i gcoinne Chill Chainnigh. McCarthy! Á, báite go hiontach ag Darragh McCarthy! Agus an fear a cuireadh den pháirc coicís ó shoin, théis a haon a naoi a aimsiú sa gcluiche leathcheannais. Á, sin cúl iontach! Sea, go raibh leis. Tá sé sin dochreidte. Cad é mar iarracht ó Darragh McCarthy. Ach tá Tiobraid Árann anois chun cinn i ngach réimse den imirt, i ngach líne den pháirc. Morgan, isteach go dtí Robert Doyle, an t-ógánach ag imirt sárchluife. Trasna go dtí McCarthy. Tá sé ina ghlaic. Darragh McCarthy i dtreo na sprice. Darragh McCarthy thar an trasnán. A haon a deich ag Darragh McCarthy. Agus tá na himreoirí go léir curtha isteach beagnach anois ag. Liam Cahill. Noel McGrath ar thóir a cheathrú bhonn uile-Éireann. Ghnóthaigh sé 2010, 2016, 2019, Imreoir Óg na Bliana 2009, sin chomh fada agus atá Noel McGrath ag imirt leis an bhfoireann seo. Brú ansin ar Kennedy agus tá an sliotar sin coinnithe istigh go fóill. Agus tá sé faighte ag Joyce. An díshealbhú déanta go hiontach agus ceann an-an-ard i dtreo McGrath. Collins ag déanamh McGrath! Tá an cúl eile faighte ag John McGrath agus seans gurb in buille marfach na muice. Á, cad é sin mar chúl. Bhí sé san áit ceart, bhí sé taobh istigh dá chéile comhraic. Bhí an cosantóir san áit mhícheart ansan, Seán O'Donoghue, agus féach gur choimeád sé a shúile. Ar an sliotar, b'fhéidir gur cheart don chúl báire teacht amach beagáinín níos luaithe ach deacair go leor locht a chur air ach anois tá gach rud ag dul go maith do na Tiobradaigh, aon chúilín déag chun tosaigh. 3, 9 in aghaidh 0, 1 sa dara leath. Ní fhaca mé a leitheid riamh. Ormond. Jason Forde. Pointe eile. Ní féidir leo tada a chur amú! Shelley ag cuartú scór óna leath fhéin. Rhys Shelley thar an trasnán agus tá Rhys Shelley théis a chéad scór riamh a aimsiú i gcluiche ceannais na Craoibhe. Siar go dtí Ciarán Joyce. Isteach i dtreo imeall na cearnóige. Hayes ag éirí go hard agus tá sé ag Brian Hayes. Seo Brian Hayes agus bhfuil poc éirice? Tá. Gnóite ag Brian Hayes agus gan fágtha anois ach trí nóiméad. Gan aon dabht bhí lucht leanta Chorcaí ag súil lena leithéad uaidh i bhfad níos luaithe sa chluiche. Conor Lehane chun an ceann seo a thógáil. Lehane leis an bpoc éirice. Sábháilte ag Rhys Shelly. Agus is dóigh go mb'in scéal an chluife ansin, Pat. Sin scéal an chluife, Gary. Níl Corcaigh chun aon rud a dhéanamh sa dara leath. Cuma díomách. Ar lucht leanta Chorcaí, iad croíbhriste, ardshábháil ó Shelly caithfimid a rá, ní raibh aon rud éasca faoi. Ní féidir leis ceann a chailliúint anois, tá rudaí ag dul chomh maith sin dóibh. Féach air anseo, féach ar seo, féach ar an smacht.
Anois, bhfuil McGrath chun críochnú le scór. Tá dhá lámh in airde ag Noel McGrath agus tá sé fhéin théis pointe a aimsiú do Thiobraid Árann. Gan dabht ar domhan, sin deireadh le gach rud. Níl aon rud le déanamh anois don réiteoir ach a feadóg a shéideadh agus é sin déanta aige. Don 29ú huair, is iad Tiobraid Árann seaimpíní na hÉireann. Fuair Darragh McCarthy cúl 13 i dtaispeántas a bhí dochreidte. Liam Cahill an máistir, an stiúrthóir, an obair atá déanta aige. chun na himreoirí seo a thabhairt chuig buaic na glóire.